pangani click subscribe button kuti nthawi zonse muzilandira ma notifications tikapanga upload new videos on our channel malawi news daily updates zikomo kwambiri The DC President wanthu osauka woyamba kuno ku Malawi amene anthu ena sakugona naye tulo Amaononga nthawi yawo kumakamba za ine. Ndipo chaka ichi ndachilowa bwino kwambiri chifukwa pali anthu ena amene amasowa zochita amene amanena dzina la Bon Kalindo kulipatsa free advert. Iwo poona amaona ngati akuononga dzina langa. Koma ayi ndithu amakhala akulitchukitsa dzinalo. ndipo amakhala akundipatsa free advert mudzakampeza munthu akukulankhulirani zoyipa pamene inu simunamulakwire mudziwe kuti amenewo ni madaliso pali anthu ena atatu nkhumba zina zimene zikumayenda mdziko lino kumalankhula m'maforamu osiyanasiyana mu dzina lokuti ati ndiomenyera ufulu amene akhala akulimbana nane masiku apitawa ndipo ndalandira mafoni ochuluka kwambiri kuchokera kwa amalawi ondikonda kunena kuti akalindo ntchito zanu timazidziwa bwino mwachita achieve zinthu zambiri muno m'malawi musayankhe nkhumba zimenezi nkhumba zitatu zolephera zimene zimakuwira zipani ndi cholinga kuti zizidya ndalama zayenda mu zipani zosiyanasiyana zinali ku mcp zadyaidya ku mcp lero nde zikuona ngati akamajiyira chipani cha dpp achipani a dpp wo awatenga kuti azigwira nawo ntchito ndafuna ndikuwuzeni kunena kuti ine sine ojiyira chipani ine si wa chipani ndipo ine ndalama zanga sinimadyeranso mu activism kapena muzipani ayi ine ndimalankhulira amalawi ndipo ndidzapitirira kuwalankhulira amalawiwo osayang'ana mtundu osayang'ana chipani osayang'ana chigawo ine ndi wa wina aliyense ndipo ndilibe nthawi yojiyira chipani ati iwo akumajiya kuyipisa dzina langa ndi cholinga kuti ati awalandire ku chipani cha dpp inetu ndilibe nthawi yokuti ati ndikakhululukidwe ndi munthu ine sindimalakwira wina aliyense munthu kuti ukamafuna chikhululuko ndiye kuti unalakwa pena paliponse ndiye kuti ukufuna kuti mwina anthu ena ake akukhululukire ine sindimapanga zimenezo ndipo ine sindidzapezapo nthawi yomachita side ndi chipani kapena kuchita saidi ndi mtundu wa anthu kapena kuchita saidi ndi munthu ine ndimangolankhula chilungamo choncho ndikuthokozeni a nkhumba zitatu zimene mukulimbana ndi ine kufuna kuononga zina langa ndikukuthokozani kwambiri kuti odiyo iyiso mukayimva muyiyankheso chifukwa kupezatu nthawi yomamuyankha munthu audio amene maganizo ndi ake ndipo zimene akulankhulazo waziganiza ndi iye ndipo samala kapena kupeza nthawi yokufunsani inu kuchita konzati wina aliyense ndiye iwe ndikuzuka ndikumamuyankha munthu odiyoyo zimaonesa kuperewera koma ndikukuthokozani kwambiri chifukwa ndiye kuti zina lotchedwa bon kalindo limene mukumalitchula m'maodiyo ndi zina loopsa kwambiri zina lotchuka kwambiri kuchokera ku nsanje pakana ku chitipa nkhotakota pakana ku mchinji komanso maiko akunja paliponse boni kalindo boni kalindo ndikukondwa kwambiri so nkhumba zitatu zimene zikulimbana ndi ine musaone ngati akulimbana ndi ine koma akundipasa free advert ndikuthokozeni amalawi chifukwa leroli amalawi ndinu anthu ozindikira amene mmatha kuona chilungamo ndikuchiona kuti icho ndiye chilungamo amene mwandiyimbira mafoni ndikundichita advise kuti akalindo tikuzimva nkhumba zina zikulankhula zitatu zina zakhala 20 25 years 30 years zikufunafuna ati kukhala ukhansala zimangolephera pakati apo nkhumba inayo yakuzomba inapita kuti ikadye ndi michael usi malinga ndi pologalamu iyo kuti iwo amangoziwa kudya basi koma zinalephera ndithu anayamba nakonso kumeneko akuona ngati akufuna akatenge mamiliyoni akakhala enawo ndi amapanga mabizinesi amasache kumakhala kuti azipanga bizinesi za masache koma sizikuyenda ndi akuona ngati akapita ku activism ku ndikumalankhula ngati ndi a dpp apasira mamiliyoni achimwene dzanja la mulungu likasonya kapena chala cha mulungu chikasonya chasonya basi lero tilankhula nkhani zambirimbiri koma tiyamba ndi nkhani ya ku queens kumene anthu akuzunzika koopsa monga mmene tinanenera koma lero tikubweretsa nkhani yomvetsa chisoni nkhani ya ku mochale ku queens mochale ya ku queens yawonongeka ndipo azibale kapena anthu akuwuzidwa kuti azikatengako mitembo ya azibale awo azikasungisa malo osiyanasiyana mamochale ngati ku mthunzi ndi malo osiyanasiyana uwu ndi uthenga umene ukuyenera upite ku ma authorities kunena kuti kodi sopano anthu osauka amene amadalira zipatala za boma mitembo yawo akayisungisa kuti ku queens sikuli bwino sikuli bwino olo pang'ono chifukwa ndiye kuti mitembo yambiri yawonongeka over the weekend kuzafika siku lalero mitembo yambiri sili bwino so pakufunikira kuti inu ma authorities mupange machawi mukakonze mortuary imene ya ku queens imene yawonongeka kwambiri kuchoka ku queens tikuyenda straight kupita ku zomba dho kumene kukupangika zinthu zoopsa kwambiri makamaka dho wakuzombako amene akupanga china chilichonse yekha yekha amene akhale dho yekha amene akhale wa ku administration ndalama za mafuta zikumayenda muthumba ngati ndi zache izinso ndi zimene akupanganso dho wa ku ntchisi hospital amene akuchita abuse ngakhale magalimoto even galimoto imene yaku ntchito tikunena panopa anayigwesa akuchokera kumowa zikuchitika izi zinthu zodabwisa kwambiri kunena kuti malo makuti ndalama zimene zimabwera kuchokera ku boma azizigwiritsa ntchito yoyenerera ndalamazo zimapa- amazisukunula ndikukhala kashi yongomwera mowa so ma dho akuzomba komanso dho aku ntchisi uh, hospital mukuyenera muaunike bwinobwino kwambiri akuchita abuse zipatala zimenezi nkhani ina imene tikufuna tikambirane mamawa uno ndiyokhudzana uh, ndi kuyamba sukulu kwa ana komanso makamaka nkhani imeneyi yokhudzana ndi mayeso a maneb kunena kuti ana ambiri sanathe kulipira mayeso a maneb chifukwa cha kusowekera kwa makolo timakupemphani inu a maneb kunena kuti mut, at least mutaperekakonso masiku kaya ndi one week kaya ndi two weeks to enable these you know, uh, needy uh, students to at least find fees akalipire chifukwa zikatero ndiye kuti ngati simupereka mpata ndiye kuti ana ambiri saatha kulemba mayeso uwu ndi uthenga umene ukuchokera kwa makolo kodi zinazi tikamalankhula ine ngati the dc sikuti ndimangolankhula ayi ndimalankhula based on information imene ili so uh, important information yochokera kwa makolo osakhala kumangolankhula zobwebwetekabwebweteka ayi sindimabwebweta koma ndimalankhula information of evidence makolo ambiri padakali panopa ndalama zawavuta malinga ndi kulimaku malinga ndi afetereza awa uh, mafetereza awa akuzunza anthu ambiri so ambiri ali forced kumakayika ndalama zina ah, pamwamba pa fetereza otchipa uja kumakayikapo ndalama ina chifukwa cha anthu a- anthu oyipa mafumu oyipa akwa dc oyipa komanso awa amatchedwa alangizi oyipa amene akumayitenga pologalamu imeneyi ya fetereza ndikuyitenga ngati ndi yakunyumba kwawo ndikumabera anthu osauka yeti boma lakhazikisa ndondomeko Yabwino kwambiri kuti anthu osauka akapindule ndi fetereza ameneyi koma anthu oyipa ndi amene akusokoneza pologalamu imeneyi oti afika madera ena anthu mafumu ena ngati akuthyolo afika saizi yomamenya anthu mafumu ena afika saizi yomalipirisa anthu kuti agule fetereza uja awapase kaye ndalama so it is very very unfortunate so Zimene zizapangisa kuti makolo ambiri alephere kuti ana awo alipirire mayeso a maneb. So ndi pempho limene likuchoka kwa makolo makamaka anthu osauka kupita ku maneb kuti tachitani extend period imene iyo kuti ana athe kulipira mayeso. Nkhani yomaliza mamawa uno ndi yokhuzana ku Salima um, assembly kumene mu masiku apitawa boma lidachita transfer dc ndikumbweresa dc wina koma as we talk now dc wina wakale uja ndi wanyuwani uja akuku, akugwira ntchito ofesi imodzi andi kukuchitika zinthu zina zosakhala bwino kunena kuti dc uyuyu wanyuwani akulephera kugwira ntchito chifukwa chokuti dc wakale adakalibe pa ofesi pompo munayenera inu a minister of local government muchite intervene and kumene kukumapezeka kuti akuti ma mp komanso akuluakulu aku, aku a dc office akumatenga ndalama zina za cdf ndikumagwiritsa ntchito kumayika ku maprojekti kwina yeti makansala sakuziwa andi siku lina mukazisiirira izizi zibereka mwana zikabereka mwana kuzakhala mpungwepungwe waukulu kwambiri kuja kumatchedwa ku salima district assembly munayenera muchite intervene msanga msanga chifukwa ngati simuchita intervene inu aku local government zinthu zikunkerankerabe kuwonongeka pa district ya salima kumene kuli ma dc awiri yet wina munamunena kuti mumuchite transfer koma up to now is still in the office and uyuyu wanyuwaniyu adakalinso naye ku office konko but he is, he, she is not able to work chifukwa chonena kuti anzake adakalibe mu office momo komanso kuli embezzlement ya ndalama zochuluka zimene zikumayenda in a dubious way kumene ma mp ndi akuluakulu a ku admin akungokumana ndikumachita allocate ndalama m'maprojects osiyanasiyana without involvement ya ma councillor bon Kalindo the dc mwana woopsa kwambiri the most deadly and dangerous child from Njeza village TA mabuka box 76 mulanje malawi southern africa ukalimbana ndine uthaweka
pangani click subscribe button kuti nthawi zonse muzilandira ma notifications tikapanga upload new videos on our channel malawi news daily updates zikomo kwambiri